ndikulandireni ku lesson number 4 imene tikufuna tiphunzire kuti kodi tingayidziwe bwanji kuti nyimboyi ili ndi mabitsi 2 3 4 6 ngati choncho kodi nyimboyi tingadziwe bwanji kuti kapena kuti tingadziwe bwanji kuti nyimboyi ili ndi mabiti otere so ndi zophweka ndipo phunziro lake ndi la changu changu Uh, choyambirira chimafunika uone pamene pali mabar line ako ena timati mabar measure tikati bar measure kana bar line ndi iyi line yayitali ili apa ndipo upeze pamene papezeka bar line komanso pamenenso papezekanso bar line ina okay ngati iyi ndi iyi tili ndi ma bar line awiri amenewo then umafunika uyambe kuwerenga bar line yoyambirirayi kuphatikizapo ma full beat amene ali pakati pa ma bar line awiri awawa kuti alipo angati ndipo mukapeza nambalayo imeneyo ndiye kuti ndi nambala ya ma beats ya nyimbo imeneyo mwachitsanzo tili ndi bar line tili ndi bar line iyi Ok, so ndanena kuti tiyamba kuwerenga bar line iyi yoyambirirayi. Mwa njira ina ndikhoza kungonena kuti pa ma bar line awiriwa mukamawerenga ma full beat muphatikizaponso bar line imodzi. Ndikutanthauza chani? Tili ndi full beat ngati iyi apa 1 2 3 Mkati mumu muli ma full beat awiri atatu. Ndiye mumatengaponso mumawerengeranso ndi bar line imodzi ndiye kuti pa awiriwa mutengapo imodzi ngati muyambire iyi inayi simuyiwerengera ndiye kuti akhala 1 2 3 4 ndiye kuti nyimboyi ili ndi ma beat 4.

Ngakhale iweyo usadziwe dododo komano ma beats kungoiona mmene ililimu ndizophweka kudziwa kuti nyimboyi ili ndi ma beat angati. Apa tikaonetsetsa yayamba ndi ma notes bar line ili mkati umu. So tili ndi bar line iyi ndiye tili ndi bar line ina iyi. Ndiye ndanena kuti mkati timawerenga ma full beat kuphatikizapo bar line imodzi pa ma bar line awiriwa.

Tiyeni tioneni nyimbo ina ngati nyimbo number 7 number 6 nyimbo number 6 ili mabiti angati mukhoza kupanga pause video ndikuwerenga kuti mabiti alipo angati tili ndi balaini iyi balaini Ndiye tili ndi ma beat 1, 2. Ndiye kuti nyimbo namba 6 ili ndi ma beat awiri. Nanga nyimbo namba 7 ili ndi ma beat angati? Mukhoza kupanga pause video ndi kuwerenga kuti apa ma beat alipo angati. Tili ndi bar line iyi, tili ndi bar line iyi. Tiyamba kuwerenga bar line 1, kenako 2, 3 ndiye kuti nyimbo number 7 ili ndi ma beat atatu ndiye mukhoza kuona kuti tapeza nyimbo zimene zili ndi ma beat awiri tapeza nyimbo zimene zili ndi ma beat atatu tapeza nyimbo zimene zili ndi ma beat 4 chabwino tiyeni titsitsike pang'ono tifike ku nyimbo namba 77 nyimbo namba 77 imene amanena kuti Kufunatu ndi mtima wonse Ngati mwaipeza nyimbo number 7 Kodi mukuganiza kuti I mean nyimbo number 77 Mukuganiza kuti ili ndi ma beats angati Pa nyimbo number 77 choyambirira pezani pamene pali ma bar line anu mwachitsanzo

ili ndi mabiti 9. Mmenemo ndi mmene timapezera mabits kuti kodi nyimboyi ili ndi mabits angati. Mukhoza kupeza nyimbo zina zili ndi mabits 6. Eh, ndikhulupirira ndithu kuli nyimbo achina 206 ngati sindikulakwitsa. Nyimbo imeneyi ili ndi mabiti 6. Nde nyimbo zosiyanasiyana ndikumaona kuti kodi nyimbo iyi ili ndi ma beat angati. Monga ndanena kale, zilibe kanthu kuti simunayambe kumutsata Dododo, zimenezo zilibe kanthu. Komano ma beats mumatha kuwazindikira ngakhale simukudziwa Dododo. Nyimbo number 211 tili ndi bar line iyi, bar line iyi, ndekuti ili ndi ma beat 1,